ya dịrị gị mma gị bụ onye ọma na-ege m ntị tata bụ ụbọchị ahịa orie orie ma mma orie dịrị anyị mma n'ụbọchị tata orie wetara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe Orie wetara anyị ogologo ndụ na arụ isi ike. Orie weta ọganiru n'ụbọchị tata. Orie weta nnwere onwe n'isi gị n'isi mụ n'ụbọchị tata. Ya bịa gazielu gị. Cheta na onye ị na-anụ onu ya bụ eze nwaanyị ọma mmili Ochendo. Ebe i si anụ onu m bụ Okija Ihiala Local Government dị n'Anambra Steeti. lotakwa na ọ bụ otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 08186113606 ya bịa maalụ gị mma n'ụbọchị tata ọ maka maelụ gị gị bụ onye gboo igbo ya dịrị gị na mma o nwere ihe m chọrọ ka anyị kwuo n'ụbọchị tata ihe m jiri maka ya bịa n'ụbọchị taa ka anyị lụtụ ya aka ọsịsọ ọsịsọ ihe a na-akpọ agwụ agwụ̀ ihe a na-akpọ agwụ̀ na-agbagwoju ụfọdụ mmadụ̀ anya mgbe ụfọdụ ndị mmadụ̀ a na-ajụ m agwụ̀ ọ bụ chi ọ ya bụ chi agwụ̀ ọ ya bụ chi onye ụwa kedu ife bụ agwụ̀ gịnị bụ agwụ̀ na ya bụ ihe na-agbagwoju ha anya na ha aghọtarọ ihe a na-akpọ agwụ̀ ihe a na-akpọ agwụ bụ agwụ agwụ bụ mmụọ so gị were bịa ụwa mmụọ soro gị wee bịa ụwa ịkwado ọdị na mma gị mmụọ soro gị wee bịa ụwa ime ka ị chawapụta ime ka ị dị iche adịmiche gị nke m dị iche ihe gbasalụ gị ọ n'agwụ gị ka ọ dị ọ bịa n'ọnụ oyibo a sị na ọ energy of creativity mmụọ so gị bịa ụwa ịkwado gị n'ihe ị na-eme ị na-azụ afịa ị na-arụ ọrụ aka ị bụ dibịa ị bụ eze nwanyị ị bụ onye nkụzi ị na-enye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwụ gị bụ the creativity onye a bụ ihe na-agwa gị what to do agwụ gị a na-agwa gị ihe ị kwesịrị ime that your business ị na-apackage that your business packaging usoro i si eme nke gị ntu i si eme nke gị ntu i si alụ nke gị ọ agwụ gị ga-akwado gị agwụ gị bụ ihe a na-asị gị package ye goods gị like this iwepụta nke gị nke ga-adị iche asị hey na package na-amaka all your energy of creativity that spirit of creativity dị n'ime gị bụ agwụ ọ ya na-enyere gị aka ime ya ntu ahụ agwụ dị mkpa rie nne na ndụ onye ọbụla

ebe mpụta ife agwụ na-egosikarịcha onwe ya ebe agwụ na-akakarị egosikarịcha onwe ya bụ n'ebe ego dị ị bụrụ onye na-agba mbọ n'ihe dị n'ego ị na-achụta ego ego ga na-aghanarị gị ị na-akpakọta ego ego ga na-aghasa ịnọkata ị na-asị onwe gị na ị marọ ihe gị na ego na-eje ịnọkata ụfọdụ ga-asị gị na ego fa dị ka ọ na-apụ n'ikuku ụfọdụ ga-asị gị na ha gụchara ego a ọ dị 10,000 ha edebe the ego ha bịa ọzọ ọ dị 8,000 ọ dị 9,000 ọ agwụ jụọ ese n'afa ka ị ma ma agwụ o so gị ka ị nwere mmụọ agwụ ebe ọ na-akacha akpasa ihe bụ n'ebe ego dị ịbụ onye na-alụ ọlụ oyibo agwụ ịbụrụ onye nwere agwụ ị ga-afụ agwụ gị aga na-akwanye gị na nsogbu ị na-arụ ọrụ bank ịnọkata akwanye gị n'ụgwọ ịkwụba ụgwọ irirọ agwụ ijee n'afa ka ịma na ị nwere ihe a na-akpọ agwụ ọ bụrụ na ị nwere agwụ idozie agwụ gị agwụ gị adị mma ịgaba n'iru agwụ nwere ike ibu gị mkpasasị anya dịka onye dibịa dịka onye eze nwanyị ị na-eme processes na restoration gị ị na-aga na process ka ị restore yourself back to your root ị ga-erestore agwụ ị ga-etinye agwụ na ị ga-eme agwụ gị ọ bụrụ na ị merọ agwụ maybe na imena onye ụwa imena ndị otu ịbụrụ onye agwụ so ọ bụrụ na ị merọ agwụ gị ka ga na-enwe mkpasasị anya agwụ nwere ike ime gị na-akpa agwa ikwesịrọ ka ịkpa dịka onye dibịa dịka onye eze nwanyị agwụ gị idozirọ nwere ike ime gị ị na-akpa agwa bụ ikpe anya a na-asị onye na-akpa agwa a, ọ bụ onye dibịa ọ bụ onye eze nwaanyị na-akpa ụdị agwa a. agwụ gị a nwere ike ime gị dị wayward ọ na-emekarị n'ebe a sị na dibịa na-achụta nwaanyị maọbụ na ndị eze nwaanyị na-esota nwoke emezirọ agwụ gị ọfụma agwụ ga-eme gị na-ekwu okwu ikwesịrọ ka ị kwuo enwere ụdị okwu ikwesịrọ ka o si n'ọnụ gị pụta enwere ụdị egwuregwu maọbụ okwu ikwesịrọ ikwu agwụ gị imezirọ ọfụma nwere ike ime gị nọkata ikwube etere ose ikwube ajọ okwu ikwube okwu ekwesịrọ ka ị kwuo agwụ gị idozirọ nwere ike ime gị dịka onye dibịa isi na nwaanyị nke a ịba na nwaanyị nke ọzọ asị na ọ ka ndị dibịa si eme chekia agwụ gị ma ọ dịkwa n'ụdị agwụ gị ọ nọkwa ọlụ ọ nọzitekwalụ ị bụrụ onye eze nwaanyị ọ bụrụ agwụ gị na i dozirọ ya ọfụma ọ ga-eme gị isi na nwoke nke a ịba na ọzọ ma ị bụ nwaanyị nọ na di ị bụ nwa agbọghọ ọ ga-eme gị dị wayward ị na-ebiyali aka isi na nwoke nke a ịbanye na nwoke ọzọ isi na nwoke nke a ịbanye na nwoke ọzọ i nwere ike sị na ụmụ nwoke na-eme gị promise and fail na nwoke bịa n'ụzọ gị na ọ da anọdo chekie ma i nwere agwụ agwụ ga nwere ike ime gị onye gị na ya dịrị na mma tata echi niile okwu na ụka abịa na ya agwụ ahụ akpakaghị gị atị ya ofu ihe ga-abịa atịsị ya a na-agwa gị na ọ gị mere omume dị otu a ị na-ebe akwa na-asị kedu ka o si bụrụ gị mere ihe dị ntu a agwụ dị mkpa na ị na-eme your restoration restore your agwụ gaa n'afa ka ị malụ ma ị nwere agwụ ndị ọ dịlị ndị nwekarịsịrị oke na ọlụ ndị nwekarịsịrị ihe ha ga-emelụ gị n'ebe agwụ dị bụ ndị ikwu nne gị agwụ ọbụla i mere ma onye ikwu nne gị anọrọ ya ma ndị ikwu nne gị adịrọ involve ọ bụrọ agwụ ka i mere ihe a ọ bụrụ na ị bụ onye dibịa maọbụ na ị bụ onye eze nwaanyị maọbụ onye nkịtị ọ bụrụ na agwụ dị gị n'arụ na ị nwere agwụ ndị ikwu nne gị ga-adịrịrị involve nke a bụ iwu ma ha na-eje ụka ma fa ada eje ma fa bụ ndị ụka ma ọ bụ ikwu onye asị hei na ha amarọ ihe ị na-ekwu ndị ikwu nne gị ga-adị involve ị bụrụ nwaanyị nọ na di ebe ị ga-alụ agwụ gị bụ n'ezi di gị na be di gị ka agwụ gị ga-adị n'ezi ebe ị lụrụ di ka agwụ gị ga-adị ị ga-eje n'ikwu nne gị jee gwa fa ha gụdoolu gị ka fa si eme agwụ ha gụdoolu gị ihe a ga-eji mee agwụ mbọsị ị ga-eme agwụ gị ndị ikwu nne gị i ziri ga-abịa ọ depend ka i si kwado ya bụ emume o nwere nke a na-eme i tinye bus ndị ikwu nne gị ewelu bịa that day ha na-abịa nwere ihe ndị ha ga-ewetalụ gị ha ga-ewetara gị mgbọrọgwụ wetara gị mkpa akwụkwọ ha ebuolu gị ụkpa mkpọrọgwụ ewetara gị mkpọrọgwụ wetara gị mkpa akwụkwọ wetasiere gị ihe dị nke onye na-eme nke onye na-eme o weta ya onye na onye ndị agwụ ibe gị ndị agwụ kpakọtagolu ndị bụ fa nee gị anya ha gwa gị ihe na-eme gị ọ natara chi ihe na-esi mkpa isi bụ n'ọbara ka ọ dị ndị bụ ha nee akwụkwọ anya ha gwa gị ihe ọ na-alụ onye ọbụla banyebe moto ndị agwụ that day fa ejelu bịa na be di gị ebe ị chọrọ ịdọtụ agwụ gị dịka onye dibịa ma onye eze nwaanyị ọwụ na dibịa ka ị bụ fa bịa be nna gị ọwụ na onye eze nwaanyị na ị nọ na di ha bịa be di gị ha bịa wee bido mebe mmemme ka e si eme agwụ adọtuolu gị ezumezu agwụ agwụ nwoke agwụ nwaanyị agwụ ikwu nne agwụ be nna ọ ya bụ ezumezu agwụ agwụ ga-abịa hiri ị na-ekwu ekwu ọ na-eme eme i bido gaba n'iru ọ bụrụ na ị bụ nwa ikolobịa ị nara eme dibịa ị nara eme eze nwaanyị mana agwụ na-eme gị ị na-agba mbọ a na-aghasa mbọ gị ị na-agba mbọ mbọ gị adị ka a da agba ya agba mbọ gị a na-aghasasị i jekwu ndị ikwu nne gị emeelu gị agwụ emeelu gị okuku agwụ okuku agwụ a na-agwa gị ị ga-ebu ya jee mba ị ga-ebu ya jee nwa ebe i bi ị ga-ebu ya jee nwa ebe ị nọ na mba ọbụla ị nọ i jekwu ndị ikwu nne gị ha agwa gị ka ha ga-esi melụ gị ya that day ha agwa gị ihe ị ga-ewetasị ị ga-eweta ọkụkọ a chọrọ iji ewu mee ya i wee jee i were okuku ahụ i jee ndị ikwu nne gị akwadolu gị okuku agwụ ị ga-ebu okuku agwụ ga jee na mba ọbụla dị iche iche ị nọ na okuku ọnwa ka ị ga-esi na-efidi agwụ gị ọ bụrụ na agwụ gbakwutelu gị ọ bụ na ị nọrọ nso na ị nọ na mba ofesi ị nọ abroad ị nọ ebe telu aka mana agwụ ebinitego agwụ ebinite gị ịna gị ihe o binite gị ịkpasasị ihe maka ka o si ebido onye abụrọ ka o si ebido onye ị chọpụta na agwụ gị ebinite na na o senyela na ọ ghasasịba n'ife ị na-eme ị na-alụ ọlụ mmụọ dịka ị da alụ ị na-eme ọ dịka i de eme ọdịnala dịka ejuna ọkpụlụ ọkpụlụ okiriko ya ka ị na-eme chi onye ụwa gị i mena ya onye ụwa gị nwere ike ọ bụrụ na o bu agwụ wee bịa agwụ agbaso gị ọ bụrụ na ị nọ mba ofesi chọpụta na ihe na-aghasara gị na o nwena ka ihe dị na agwụ akpasabarana gị ihe i mee ihe a na-akpọ ekwere m agwụ ekwere m agwụ ekwere m agwụ ahụ bụ gịnị ekwere m agwụ bụ ee ama m na agwụ so m eye aga m alụ mmemme mana ka unu dofogodi m arụ ka unu rasịalụ m iwe unu wetuolu m obi ka m bịa obele oge na m na-anata ka m mee ihe dị ntu a kwesịrị ka m mee a nọlụ side a meelụ gị ekwere m agwụ ọ raa gị aka i wee kpakwata onwe gị i wee dozie onwe gị ife i bido kpatawa ego na mba ahụ ị nọ mbọ gị a na-adị mma i bido kpatawa ego ego gị a na-aghasa agwụ ahapụ ịghasasịrị gị ego agwụ ga-eme gị ee ọ bụrụ na gị na mmadụ bi na ọ na-esi na ọ na-ezu gị oshi o bido na-eli gị ego mmụọ ọ na-ezu gị oshi mmụọ onye ọ dịlị imelụ gị agwụ bụ dibịa nwoke dibịa nwoke nwaanyị adịghị emelụ mmadụ agwụ ma ị bụ eze nwaanyị ị bụ agbala nwaanyị ụdịrị nwaanyị ọ sọrọ gị bụrụ ị bụ ajalagba nwaanyị ụdị nwaanyị ọ sọrọ gị bụrụ ị bụ eze nwaanyị ị ma mmelụ mmadụ agwụ ị ma nsị mmadụ bịa ka i meli ya agwụ nwaanyị adịghị eme agwụ dibịa nwoke ga-anọrịrị ya ị ga-akpọ dibịa nwoke ọ dibịa nwoke ka ọ dịrị ibuturu mmadụ agwụ ma ekwere m agwụ na ihe niile ọ dibịa nwoke na-eme ihe dị n'agwụ i mesie agwụ gị ị fụ na chi dị mma ga-adị n'ihe ị na-eme ụzọ ga-enwe ike gaba agaba ndụ ga-achịkọta ọnụ i mere agwụ agwụ nwere ike ịchụpụ ị be di agwụ nwere ike ime gị amụta nwa agbafelụ ị na-akpa agwa ekwesịrọ ka ị kpaa ị bụlụ dibịa ị bụlụ onye eze nwaanyị ọ bụ na agwụ gị adịrọ installed very well na e mezurọ ya n'usoro e si eme agwụ buzuolu gị agwụ agwụ gị anọ n'ọlụ i bido na-akpa agwa mkpakaị i bido na-eme ihe mmekaị ị na-eme omume ekwesịrọ ka ị mee ị na-akpa agwa na-ekwesịrọ ka ị kpaa agwụ bụ ezigbo ihe ọ agwụ gị na afa so ga-agwa gị na mmadụ bịalu be gị i nee onye ahụ anya ị mara ihe o ji maka ya bịa ị na-edibere ị nwere ike ị chịghabere afa ị gbabere onye ahụ afa that spirit agwụ so gị i nee mmadụ anya ị gwa ihe o- ị mara ị malụgo n'obi gị ị mago ihe buru onye a wee bịa be gị ọ agwụ na-eme ya agwụ i doziro nke ọma nwere ike ịcost gị nnukwu ihe ihe nwere ike ọ na-eme gị ị sị na ọ ndị nna di ihe nwere ike ọ na-eme gị ị sị na ọ nwanne di gị na-egbu gị ma ọ bụ na ọ bụ nne di ma ọ bụ na ọ nna di ma ọ na ọ agbata obi ị ma ama na ọ mmụọ agwụ so gị ị kwesịrị imedo i medo ya o bunie gị enu i mezie agwụ gị ọfụma o wetelu gị ihe ọma i mezie agwụ gị ọfụma o tube gị ugo agwụ bụ ezigbo ihe agwụ bụ ihe dị mma na-eje n'afa ka ị na-ajụ ese onye na-eje n'afa ihe na-adị eme ya onye na-eje n'afa ihe adị emebinarị ya i jee n'afa afa gwa gị na ị nwere agwụ gbakọọ onwe gị ọfụma malụ nke ị chọrọ ime ka ị ga-esi mee ya ị bụrụ nwa dibịa ị bụrụ eze nwaanyị ị ga-arụrịrị agwụ gị alụ agwụ gị adị n'ezi ị ga-arụ ya na na aja ọ bụ na ị nọ na di na be di gị ọ wụ na ị bụ nwa agbọghọ na be nna gị ị ga-arụ ya arụ ị ga-ebutu agwụ gị ezumezu agwụ gị n'ezi ị bụrụ onye na ọ bụrụ na ị na-alụ dibịa ma ọ na ị na-alụ eze nwaanyị mana agwụ na-enye gị nsogbu jebe n'ikwu nne gị ka e nweelu gị okuku agwụ ka i bulu agwụ a wee jebe ebe ị nọ nyebe agwụ gị nri ka ọ dị- ọ dịrị gị mma ị bụlụ onye nọ mba ofesi ọbụna agwụ gị esinye na agwụ gị bidogo na-emebili gị ife mee ekwele m agwụ ka arụ do gị ka dị mma ọ ihe a ka m bịara ka m kọwalụ gị tata bụ ụbọsị orie ya bịa dịrị gị mma n'ụbọsị tata ihe ọma meelụ gị n'ụbọsị tata wee dịrị gaba ngwa i ji eko ya akwanarịna gị ọ bịara egbu gị ya gbuo onwe ya onye isi gị na-awa aja jiri nke ya chụọ ọganiru ka m na-ekpelu gị n'ụbọsị tata ọfọ ọma ka m na-agọ gị ọfọ ndụ ọfọ arụ isi ike ọfọ ego ọfọ nwere onwe ka m na-agọ n'isi gị n'ụbọsị tata chetakwa na onye ị na-anụ onu ya bụ eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m okija ihiala local government dị na anambra state chetakwa na ọ bụ otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 08186113606 ya bịa maalụ gị mma n'ụbọsị tata ya bịa dịrị gị mma biko ị nweta video m a ị share ya biko ka ị na-eme nke a ihe na-ejelu m ozi jeelu gị ozi ihe na-arụrụ m ọrụ ya rụọrụ gị ọrụ ya bịa dịrị gị na mma ọ natara chi gị mmadụ apụghị ịnapụ gị ya o si na chi gị bịa ụwa mmadụ apụghị ificha ya ya bịa maara gị mma n'orie tata wee dịrị gaba ya gazielu gị anyị ga-afụkwa n'oge ọzọ daalụ rinne ya gazie daalụ